mɔgɔ gta n b'u bɛɛ lajɛlen fo ɛɛ ko n bolo bɛ n kɔ bɛɛ ye dɔnniibɔ dɔn na ɛɛ bi an bɛna fayida di lamɛnbagaw ni kanubagaw ma ni maa min b'a fɛ ka nafolo teliman teliman sɔrɔ halaja garijɛgɛ teliman teliman an b'a a dɔ di nin so den na janfa alimami janfa alimami i b'a den wolonwula den wolonwula n'i y'o sɛbɛn n'i tilala yusufu tɔgɔ wele a la siɲɛ wolonwula jaabi kuru wolonwula ɲini dɔrɔn i k'a don daga kɔnɔ i k'i hami fɔ a la n'i ka garijɛgɛ ko ye n'a diyara ala ye i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ nin ye garijɛgɛ teliman sira dɔ ye ɛɛ min ye filanan ye Yan an bɛ don jiri kɔnɔ an bɛ turabu filanan di ɛɛ ɲinan karamɔgɔ ye an mɔgɔ tan ni fila bila ko ka jɔn minɛ nin na ko ka lajɛliw kɛ aa ala barika la an kɔni ka yeta la an ka dɔnni fitininini kɔnɔ an mɔgɔ kɔnɔntɔn sɔrɔla min ka turabu nana ka na maliju de jira ko ɲinan san a fɛn fanba a bɛ maliju bolo n'o ye mamadu ye dɔw ko ko madi dɔw ko maliju n'o don an bɛ fayida dɔ di o kan ɛɛ ne ye maliju sɛbɛn mɛ maliju in bɛ sɛbɛn cogo jumɛn na i bɛ maliju kunkolo ye fila ye maliju yɛrɛ bɛ sɛbɛn fila kelen kelen kelen a bɛ fɔ o de ma ko maliju mɛ ni maliju ni n bɛna fayida min di nin ni maliju bɛ sɛbɛn i bɛ maliju dɔ kɛ kelen o ye kun kelen ye ka maliju wɛrɛ kɛ o ye kun kelen ye ka maliju wɛrɛ kɛ o ye soro ye ka maliju wɛrɛ kɛ o bɛ kɛ sen ye dɔnku ni maliju in bɛ sɛbɛn ten fo siɲɛ tan ani wɔɔrɔ ɔ n'o kɛra bisimila n'i kɛra cɛ ye unhun sebe kuru saba ɔnhɔn n'i kɛra muso ye bisimila sebe kuru naani unhun ɛɛ cɛw olu b'a kɛ cogo min unhun ɛɛ musow n'u bɛ kundigi kɛ unhun kunsigi min bɛ kɛ bandigi la a ka ja muso kunsigi dɔ folofololen unhun n'u y'o de sɔrɔ k'a bila daga ju la u ka furakuru saba in don a kan a ka ca ala fɛ aa i ka laɲini bɛ sabati yan nin fayida in ka kɛnɛ dɛ ɲinan san don ɲinan san tɛ n'i ye nin kɔni kɛ a kɛra cogo o cogo i sigilen tɛ ni kibaruya dɔ o bɛ bɔ jamana kɔfɛ walima i ka dugu kɔfɛ walima dugu kɔnɔ kɔnɔ ka cun i kan wa kibaruya bɛ kɛ kibaruya duman ye ni ala ka jɛ ye ni mɔgɔ min ye muso fana ye ɛɛ cɛw de ka kun kuwafɛ ka ca kun kuwafɛ yɔrɔ dɔ kɛra kundi yɔrɔ ye o kunsigi mɔrɔsɔnin dɔ ta i k'a bila i ka daga ju la i ka fura kuru naani bila a kan i k'a tobi i k'i ko n'a ye k'i hami d'a kan jɔn tɛ jɔn hami dɔn dɛ bɛɛ de b'i yɛrɛ kanko dɔn hadamadenya la bɛɛ b'i yɛrɛ kanko dɔn i hami ye fɛn kelenpe min ye o fɔ a la a kɛra furuko ye a kɛra denko ye a kɛra ni cɛ ka bɛn a kɛra nafoloko ye a kɛra jagoko ye i k'a k'a la i k'a lajɛ n'i y'a k'a la n'i bɛ furu kɔnɔ i ka laɲini min ye n'a diyara ala ye ala b'o sabati se wɛrɛ tɛ dɔnni tigi ye ka dɔnni di ka ala wele ala k'a kɛ sababu ɲuman ye an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ ala ka barika don a la ala ka sababu ɲuman don amiina rabi ya o sebe kelen min yɛrɛ filɛ nin i ma tu fɔ a la i ma taa fɔ a la n'i ye sebe in kuru saba ɲini cɛ muso i bɛ kuru naani ɲini i bɛ sebe dɔ t'a la nka mɔgɔw ka hakɛ to ɛɛ n'i ye sebe in sɔrɔ n'i y'a san sugu la a ka jan n'i taara bɔ ka na ɔ n'i y'a bɔ i kan'a kuru n'i y'a san sugu la fana juru min kɛlen bɛ k'a siri a cɛma i b'o juru nin bɔ a la a kɛra sebe ye a ma kɛ sebe dɔ ye o k'o juru in bɔ a la i k'i hami fɔ a la ni ɲinan san kɔnɔna fɛn o fɛn k'a masiba n'a balaw bɔ i kan k'a garijɛgɛ n'a hɛrɛ sama ka n'a ye i ka du kɔnɔ i ka sigiyɔrɔ la i ka furu kɔnɔna i ka garijɛgɛ ko la i ka baara yɔrɔ la ka cɛ ala fɛ ni alahu taala jɛra n'a ye ɔ an y'an sara donsoba suw la barika bɛ don a la i b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ ala ka so abarika a ni ko an ni taa anba an bɛ to turabu kɔnɔ kɔmi maa caman bɛ turabu ta ka fɛsɛfɛsɛli kɛ n'a ye ɔ ka da baaraw n'a cogoya kan ɔ aw yɛrɛ fana aw ye donso ye donsoya ni turabu da kelen tɛ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na nka u taa man di ka ɲɔgɔn to ye dɛ ee ka sera ka kungo dɔn ka kungo yiriw dɔn ka a jinɛjuguw dɔn ka a sajuguw dɔn a tɛ ɲa f'i ka dɔɔnin da laturu la o tɛ ahɔ ayiwa n'i ye laturuden yɛrɛ ta seju n'o ye laturu niso ye isufu maa caman bɛ kuma caman fɔ a kan laturu nin so a ka di ye bi i ka fayida dɔ d'i ma nin so kan parce que ne b'a ye dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ci i fari kan dɔw b'a fɔ i b'a ci fɛn kan mɛ a ka ca ne ko an b'a ye mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ isufu gansama sigilen nin na turabudalaw ka jate la anw ye donso ye ni bi tɛ donso bɛ taa turabudala de fɛ yen k'a ka kungo ɲɛɲini bon o ɲɛɲini senfɛ donso yɛrɛ donna a la k'a ɲɛɲini ɔ n'i dalen don min na n'o t'i kɛrɛfɛ n'o y'i kalan min na i bɛ taa n'o sira ye ɔ isufu mɔgɔw b'a fɔ ko n'i y'a ci i fari kan y'a mɔgɔ o mɔgɔ ye isufu ci a disi la a don ala sɔnna i tɛ sa aa ne yɛrɛ y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ isufu n'i y'a den kelen sɛbɛn k'a bila i ka samara datugulenman kɔnɔ kinin sen fara numan sen kan ayi fɛn t'i sɔrɔ i sen tɛ don ko la ko min bɛna ni fɛn i ni ma fiyewu o tɛ kɛ mɛ turabu ko ko ka kuma a kan nin turabu den ye tɛrɛ de ye mais fɛn dɔ de b'a kunna n'i bɛ fɛn o fɛn min kɛ turabu la i b'a ŋaniya siri k'a fɔ ka sɔrɔ k'a kɛ o kɛcogo la bisimila n'a diyara ala ye n'i ye isufu sɛbɛn papiye la k'a bila i ka fugulan kɔnɔ ka taga ko ne karisa ko ne de bɛna taa sigi yɔrɔ dɔ la ko ne tɛ ye a yɔrɔ la walima fɛn dɔ janfa la ko dɔ bɛna ne sɔrɔ n'i y'a kɛ i ka fugulan kɔnɔna na k'a don i kun na n'a diyara ala ye o kuma bɛ pan e tɔgɔ tɛ fɔ a la a kuma bɛ ɲɛnabɔ i tɔgɔ tɛ fɔ anw y'a kɔrɔbɔ a ka ca mɛ kɔmi bi mɔgɔw mɔgɔ caman bɛ fɛn ta k'a kɛ tiɲɛlilan de an tɛ ala deli o la mɛ n'i bɛ fɛn di i b'a di ŋaniya ɲumanya la mɔgɔw de ma walasa u ka se ka baara kɛ n'a ye k'u yɛrɛ lakana n'a ye isufu den kelen i kɛɲɛra diɲɛ jɔn o jɔn na isufu den kelen bila sɔgɔmada fɛ yanni tile ka bɔ kosɛbɛ i k'a dolo kelen o kelen i k'a bɔgɔ ta i k'a da i nɛn kan i k'i hami fɔ i tɛ tile duuru kɛ n'a ye fiye k'i bɛ ka fɛn yɛrɛ tila k'a ma ta k'a d'i ma n'a diyara ala ye o bɛ kɛ dɔnku anw m'a dilan anw nan'a sɔrɔ yen mɛ karamɔgɔw b'a fɔ an ye cogo min na n'an y'a kɔrɔbɔ k'u lajɛ an ye nin tiɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ni ala ka jɛ ala ka sɔrɔ caman ka ɲɛ o b'a jira n' ka fɔ isufu turabuden min don a nafa ka bon ɛɛ an b'an to turabu kɔnɔ kosɛbɛ su in na ni ka yiri dɔɔnin fara a kan ka d'a kan fɛn caman u b'a fɔ ko siri de bɛ maaninfin lanɔgɔ ɔ n'an sigira turabu kɛnɛ kɔnɔ an bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ fɛn min n'o bɛ se ka siri tigɛ i bɛ se ka mun d'an ma su in na yiri la parce que aw bɛ kungo kɔnɔ n'an ye donso sɔrɔ an bolo o man ca dɛ an bɛ turabudala de sɔrɔ mɛ donso sɔrɔli an bolo yan nin plateau kan o man ca dɛ sogo yɛrɛ tɛ faa ni dɔɔnin tɛ a laban donsoya gundo bɛ d'an ma su in na ayiwa siritigɛlan na yiri jumɛn de ka ɲi mɔgɔ kan ka yiri min tigɛ n'a bɔ don n'a bɔ waati ani ko ɛɛ y'a bamakɔ sigi de gɛlɛma ka sabu kɛ k'i to bamakɔ kɔnɔ aa ka se ka yiri bɔ a ka mɔgɔ ɲɛ ye a ka gɛlɛn Han? bamakɔ yiri bɔ ka gɛlɛn dɛ Eh, e bɛ dugu cɛmancɛ la Ɔn. n'a fɔra k'e ka soli ka wuli ka bɔ yan mhm. ko ka taa faya la ka taa yiri bɔ ka na a y'a ye i ni mɔgɔ sugu caman bɛ bɛn dɛ a kuma ka ca dɛ wala o de ye yiriko gɛlɛya dɔɔnin Ahan, n'o tɛ ahan. ɛɛ mɔgɔw bɛ sagaw bɛ genubulu min mɔgɔw bɛ min san ka di sagaw ma nin ye Mhm. ee ya i taara kungo la i ma taa kungo la sagaw ye genubulu min dun k'a tɔ mɔrɔsɔ mɔrɔsɔni bila n'a da nɔ b'a la ɛ ni saga saga fila ni kelen b'i bolo i ka so kɔnɔ o mɔrɔsɔni o ta i k'a fara ɲɔgɔn kan n'i ye tɛgɛɲa saba sɔrɔ walahi a b'i mago ɲɛ a b'i ka siri tigɛ pewu ne ko ten ne y'o kɔrɔbɔ k'a lajɛ kana siga a la fiyewu saga y'a da tun min na a kɛra ba ye wa a kɛra saga ye a y'a da tun min na i ka furabulu san ka bɔ sirada la ka na n'a ye i m'a kari i ma na n'a ye mɛ i y'a san ka taa di i ka bagan ma a ye dɔ dun min na n'a da nɔ b'a la olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i k'a kɛ daga la i k'a tobi o kelen o genu kelen nin n'i donna kungo kɔnɔ n'i y'a dugumajɔ ye aa n'i y'a lamunumunu ka taa i numanyanfan fɛ n bolo balan n bolo balan jɔn de y'a bolo balan ne ye n bolo balan ne ye n bolo balan mun ne nɔfɛ n ka garijɛgɛ nɔfɛ ne ye n bolo balan mun ne nɔfɛ n ka sɔrɔ nɔfɛ ne ye n bolo balan mun nɔfɛ ka n ka siri jugu tigɛ ne ye n bolo balan mun ne nɔfɛ ka n ka sɔrɔ jidi ka i ka jago ko i ka sɔrɔ ko a fɔ ko i de y'i bolo balan o bɛɛ lajɛlen nɔfɛ i k'a tigɛ ni muru b'i bolo daɲɛ kelen ni muru t'i bolo a fɔrɔn i ka na n'a ye n'a don daga la i k'a tobi n'i y'i ko n'a ye i ka siri tɛ si i la o don n'a y'i diya i bɛ se k'a cɔngɔ fana yɛrɛ i ka siri tɛ si i la o don bisimila n'o bɔra yen manden sunsun dɔw k'a ma ko sunsunjɛ dɔw ko ko ndaganin wasolonkaw ko ko ntuguminɛ O manden sunsun kelen de n'i taara ka taa ka t'a sɔrɔ yen i bɛ manden sunsun tigɛ tu t'a la ta t'a la muru daɲɛ kelen kelen i ka na n'a ye n'i ye cɛ furakuru saba n'i ye muso ye furakuru naani i ka na k'i hami d'a kan i k'a don daga la mɛ ale n'ale mɔna i bɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔɔnin ɲini n'i bɛ min ko n'i y'o sɛnɛ i b'i hami fɔ nɔnɔ in na i b'a kɛ fura in na i b'i ko n'a ye n'i ye cɛ ye koko saba n'i ye muso ye koko naani n'a diyara ala ye siri b'i bila i bɛ garijɛgɛ fana sɔrɔ nin fɛn fila tugulen bɛ ɲɔgɔn na yan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔnfɔn dɔ bɛ fɛnsɛn yiri sanfɛ dɔw ko ko fuga nɔnfɔn taa n'a ye dɔrɔn i k'a saba i bolo mana min sɔrɔ n'a bɛ furakuru bɔ a fara ɲɔgɔn kan i k'a siri n'i sera n'a ye so i k'a siri foni ka bɔ a la k'a waga k'a tila k'a bila daga kɔnɔ a ka daga forme ta k'a koori donc i k'a kɛ daga kɔnɔ i k'a tobi n'i ko a la t'a bila kɔji dɔ la walima baji la o fana ko ka di i la ni ala sɔnna o bɛ siri tigɛ pewu ka bɔ mɔgɔ la o ka o ka di i la fɛwu dan ko ne m'a jira k'a fɔ siritigɛlan An k'a ɲini an k'a labaara sanga ni waati bɛɛ lajɛlen parce que siritigɛlan ye fɛn dɔ ye mais enfin an b'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan siri y'a dɔ ye gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan siri don nka ni siri banna an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min an bɛ se ka lafiya an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka siriw ban jalo an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ hali belen ka to ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan an bɛ laturu kan n'an sigira laturu kan an bɛ kɔntan an bɛ nisɔndiya ka da baara caman kan laturu den dɔ bɛ yen n'o ye laturu so filanan ye u b'a fɔ ale ma ko adama ko garijɛgɛ so don maa caman bɛ kuma a kan adama garijɛgɛ so min don yali ale yɛrɛ a dan ye garijɛgɛ baara ye wa a bɛ se ka ko datugu ye baara wɛrɛ kɛ laturu kɔnɔ Dan ko ɛɛ yan ne yɛrɛ ka adama dɔn k'a fɔ ko a bɛ garijɛgɛ baara ne adama dɔn ko datugu de ye fɔlɔ fɛn datugu la ko ko fɛn o fɛn bɛ fɛn lase mɔgɔ ma k'a bɛ se ka fɛn dɔ mabɔ i la ne tiɲɛ ɛɛ ne karamɔgɔkɛ de ye ne kalan adama min na adama n'i taara i bɛ dingɛ de sen i b'a fɔ adama ɲɔgɔn a kelen o kelen i bɛ bɛlɛkisɛ den wolonfila ta ala ne ye n sara i la nin ko masina na ni su ma wuli nin ko kana kɛ ni bobo ma kuma nin ko masina kana kɛ ni namara ma wuli nin ko masina kana kɛ ni fiyentɔ ɲɛ ma yɛlɛ nin ko masina kana kɛ dɔ i b'a bila kelen o kelen i b'o bila dingɛ kelen o kelen o b'a sɔrɔ i ye dingɛ bila i b'a fɔ adama bɛ ci cogo adama yɛrɛ bɛ ci kelen fila fila fila don bɛlɛkisɛ den wolonfila de bɛ taa dingɛ kelen o kelen kama i bɛ nin kumakan kelen de fɔ a la adama ne nana ka na se e ma ka na nin ko masina de la ni fiyentɔ ɲɛ ma yɛlɛ nin ko masina nin kana kɛ ni namara ma wuli nin ko masina kana kɛ ni bobo ma kuma nin ko masina kana kɛ i bɛ kelen bila n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ten i numan bolo kɔ i b'o kɛ k'a datugu fo ka dingɛ in ban n'i tilara i b'i tɛgɛ jan k'i bolo kɔ kɛ ka dingɛ in konkon k'i wuli k'i kɔ don ne ye n karamɔgɔ ye ne kalan nin na fɔlɔ yanni a ka garijɛgɛ kuma fɔ n ye bɔn ne nan'a ɲininka don dɔ a ko mɛ a bɛ so filanan na e yɛrɛ ko ko N'an b'a fɔ tuma bɛɛ ko garijɛgɛ garijɛgɛ ko yala a bɛ garijɛgɛ lase mɔgɔ ma a ko a bɛ garijɛgɛ lase mɔgɔ ma ko ne m'a ye ko turabu la ko kun kelen kelen olu ye dayɛlɛli kofɔ ko kun fila ninnu bɛ datuguli de kɔ ne k'a ma ko bɔn nka a bɛ se ka mɔgɔ dayɛlɛ cogo di a ko ko bɔn ko ne ka taa lajɛ ko ne ka taa sanabulu bilenmani ko ne ka t'o caman ɲini ka na ne taara ka t'o ɲini ka na n'a ye a ko ne k'a siri k'a kɛ furakuru ye ne y'a siri k'a kɛ furakuru saba ye a ko ko ni furakuru min ka bon ko bɔn ko n'o don ko n k'a kɛ wolonfila ye n y'a kɛ kuru wolonfila ye a ko ko n ka adama bila ba naani ne y'adama bila ba naani a ye furakuru wolonfila in to a sanfɛ a y'a ma balima a ko adama e de ye garijɛgɛso den ye diɲɛ dala an fa adama e de kanu na bɛɛ lajɛlen bɔra i la diɲɛ dala mamadu kanu na mɛ mamadu bɔra e la kɔfɛ k'o kɛ ala ka sababu ɲuman ye adama nin kamalen min filɛ a bɛ ne bolo kalan na n y'a ɲini ala fɛ ka ɲini kira fɛ ka ɲini sɛbɛw fɛ i ka garijɛgɛ di nin ma a sigilen don ni min ye i k'o d'a ma a sigilen tɛ ni min ye i k'o d'a ma wa adama n y'a ɲini fɛ kɔrɔbɔli don dɛ laturu ye kɔrɔbɔfɛn ye ni min kɛra o de bɛ fɔ ni min ma kɛ k'o tɛ fɔ nin kamalen ɔ ko min filɛ ne ka kalanden don wa ne b'a fɛ ka garijɛgɛ dɔ nɔgɔya ye yanni ka fura in ban ya ne ye fura nin ko tile kelen tile fila tile saba tile wɔɔrɔnan don tilegan fɛ an sigilen tora tugannin ɲaga bɔra sanfɛ ka na bin ne kan aa an sigilen bɛ an terikɛ min fɛ yen ne y'o ba ɲininka musokɔrɔba don aa n ko karisa ko nin binna ne kan ko yala n ka kɔrɔ ka di wa a ko ko tiɲɛna k'ale tɛ a dɔn bɔn ne yɛrɛ kun siranna sɔɔni dɔrɔn ne ka telefɔni sonnera dɔ ye ne wele ka ne sɔn waa bi seegin n m'a deli n m'a foyi an ye ɲɔgɔn dɔn ne delila ka sɛrivisi dɔ rand'a ye ka mɛn ne ɲinɛna a kɔ yɛrɛ a ye ne wele ka ne sɔn waa bi seegin kɛra ne bolo adama na dɔnku ne tɛ se k'a fɔ k'a tɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma a bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma bon adama kelen nin ne karamɔgɔkɛ tun b'a sɛbɛn dugare sanfɛ ni di ye k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye a tɛ dɔ wɛrɛ sɛbɛn ni so tan ani wɔɔrɔ kelen nin a b'a sɛbɛn ni di ye k'a ko nɔnɔ kɛnɛ ye dɔnku n'a y'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye a bɛ hami fɔ a la a bɛ nɔnɔ in kalaya dɔɔnin n'a kɔmansera ka funteni bɔ a b'a min n'a ka sɔrɔ ye a o kɛnɛ ɲɛna ne yɛrɛ fana y'o ladege a ka fisa bɛɛ n'i ka sɔrɔ don dɛ i garijɛgɛ ka kɛnɛ wagati min i bɛ se ka miliyɔn kɛ ka ko a la bisimila ni garijɛgɛ man kɛnɛ i bɛ se ka da kɛmɛ wolonfila ma walima i bɛ da bi wolonfila ma ala ye jɔn bɛɛ n'a cogoya da adama min a bɛ garijɛgɛ dɔ lase mɔgɔ ma misi la ayiwa nin diyara an ye kosɛbɛ karamɔgɔ jalo e bɛ donsoya min kɛ an b'a ye maa caman bɛ marifa baara ni dalilu dɔ ye ka taa kungo kɔnɔ an b'a ye n'u sera kungo kɔnɔ donsow bɛ dalilu dɔ kɛ an b'a caman mɛn nka ni maa min tɛ galalasigi ɲɛ dɔn o bɛɛ tɛ ɲɛ dɔn a la kɔmi ani donsoba bɛ aw fɛ su a ka da ɲɛ i ka damadamanin d'an ma donsoya gundo dɔ la maa min b'a fɛ ka taa donsoya yaala la n y'o de fɔ n ko bi kɔrɔkɔ donsow ye ne wele nin kuma la an de la ka emisiyɔn dɔ kɛ ko tiɲɛna an bɛ emisiyɔn kɛ mɛ an bɛ ɲinɛ donsow kɔ ɔ dɔw ko an bɛ emisiyɔn kɛ k'an bɛ ɲinɛ sɛnɛkɛlaw kɔ k'an ka ɲininkali bɛɛ k'o de bɛ duguba kɔnɔ k'an bɛ ɲinɛ olu de kɔ ɔ bi ni donso b'an bolo donsoya yɛrɛ a ka di n ye n'i taara kungo kɔnɔ i k'i i bɛ lakana cogo di fɔlɔ o ye kelen ɔ kungo bɛ se ka diya i la cogo di parce que kirisi dɔ tun bɛ n yɛrɛ bolo n'i y'a kɛ marifa la k'a kɛ a kɛcogo la i bɛ sogo min faga k'i b'a si y'a la o don cɛkɔrɔba dɔ y'a di ne ma a y'a di kasɛti min kan a kasɛti ɲama tununna sinon n tun b'o fana d'i ma koyi nka i garijɛgɛ ma k'a la ayiwa bisimila i ni ko ko aw kɔni aw ye archive de aw b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ an b'a caman fara ɲɔgɔn kan mali donso bɛɛ lajɛlen nin ko ko dan ni ko ɛɛ ya donso bɛ jɔda ba la jamana in kɔnɔ siga t'a la ya nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ala ka mali in bɔ bisimila aw ka arajo don arajo tɛ o mali mumɛ bɛɛ a mori n'a donso n'a soma n'a dɔnnibaga bɛɛ ka bɛn kelen ma ka dugawu kɛ ka wuli ka jɔ mali ye nin y'a fɔlɔ ye depuis indépendance kɛra an bɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ya o tɛ baasi ye bisimila ɛɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sogo dɔ sɔrɔ o ye sogoma bɔ sogola ye i bɛ taa sutoro bulu tigɛ muru daɲa kelen i b'a fɔ tu bisimila ye sangalima binna min sangalima binna kun na sogo bɛ wuli kunci sogo tɛ wuli sangalama binna min sangalama binna kan na sogo bɛ wuli kankari sogo tɛ wuli sangalama binna min sangalama binna kɔ la sogo bɛ wuli kɔkari sogo tɛ wuli sangalama binna min sangalama binna so kɔnɔ sogo bɛ wuli soti sogo tɛ wuli n'i nana furakuru ko t'a la koyi a tigɛtigɛ ten i ka n'a don daga kɔnɔ n'i y'a tobi n'a mɔnna mais a daga de tɛ datugu n'i y'a tobi n'a mɔnna a kɛ filen kɔnɔ n'i y'a kɛ filen kɔnɔ i ka cɛkala jamanjan dɔ ɲini min bɛ se ka marifa canon suruku n'i ye furaji in sumalen k'a kɔnɔ k'a kucukucu k'a kun jigin o filen kelen kɔnɔ i bɛ kan ka sogo min faga dɛ i b'o si ye a kɔnɔ e da ye ne ko kelen n'i bɛ don kungo kɔnɔ kelen ɛɛ i b'a fɔ tu bisimila ye u bɛɛ ni bisimila ye ka di ye a fɔ ne karisa ne ye n ka marifa ta ni ala ye ka don kungo kɔnɔ ni ala ye ne ka sogo ye ni ala ye ka sogo faga ni ala ye ka segin so ni ala n'a kira ye i kɔni bololankolon kɔni tɛ taa k'i bololankolon sigi abada o kɔni o tɛ kɛ fiyewu o ye dɔ ye ɛɛ n bɛ donsow fo k'u waleɲuman dɔn ko an ma bila karamɔgɔw la mɛ an bɛ ka dɔɔnin sɔrɔ u kɔ k'a di y'a n'u ka n'a ka mɔgɔw an n'an ka mɔgɔw ma kɔni bisimila ɛɛ n ye gerimbulu kelen min fɔ nin ni mɔgɔ min ye gɛni dugumajɔ ye i b'a bɔsi k'a kɛ i ka wulafilen kɔnɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kungo kɔnɔ yen i b'a fɔ tu bisimila ye si jɔku fi tɛ taa ka ne to wa nara tɛ ne ta ka ne dan ne ko ala ne ko a kira i b'i ka jɔnɔni n'o ye i ka marifa kɔrɔ ko de y'a ko i ale kɔni' minɛn faga fura de ye ne b'a fɛ ka minɛn faga n'i b'a fɛ ka minɛn faga i bɛ i bɛ minɛn si ye a la ni ala ka jɛ bisimila ko donso dansoko nin ko nka ko nin ta nka ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i lakana wula kɔnɔ jinɛ kan'i sɔrɔ fɛn wɛrɛ kan'i bon n'i donna kungo kɔnɔ i b'a fɔ tu bisimila ye wula masa birisi ne karisa donna kungo kɔnɔ ne bɛ n ta de kɔ ne t'i ta kɔ ka ne lakana n ta nɔfɛ ne t'i ta kɔ ne ko ala ne ko a kira i b'a fɔ siɲɛ saba i bɛ ɲɛ i numankuru na k'i ɲɛda saalo ka jigin siɲɛ saba n'a jara ala ye i bɛ don kungo kɔnɔ ka segin kungo bonfɛnw t'i bon i ni fɛn tɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko min bɛ kasara lase i ma ni e bɛ na kuma o kuma u bɛ mabɔ i la pewu dan ani ko ayiwa an karamɔgɔ bɛ i ye maaninfin ka jɛnatigɛ don galama la dɔrɔn anw b'a fɔ n ko a ye maa faa de parce que mɔgɔ min ye maa dabali ka i kɛ lujuratɔ ye walima k'i dabali k'i kɛ maa sugu dɔ ye ɔ e yɛrɛ ka jɛnatigɛ a gɛlɛyara ko a gɛlɛyara kojugu wawalan jɛ ko tɛ dɛ fura dugu fifa yɔrɔ n y'a faamu ani furabulu in yɛrɛ nafa dansoko a fɔlɔ fɔlɔ fura in yɛrɛ gansa min bɛ dugu fifa nin mhm. n'a b'a yɔrɔ nin furan k'a jɛ pewu mhm. den dɔw bɛ yen u bɛ se san tan ni naani san tan duuru ma ka sɔrɔ u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ mhm. n'i ye nin fura nin tigɛ ni a man ca i bolo nin don daga la ten n'a y'a tobi k'a min a bɛ ɲɛgɛnɛkɛ dabila pewu o ye ɲɛgɛnɛkɛ fura ye bisimila filanan turabuden b'o la o turabudalaw ka ko ye n'u b'a fɛ ka mɔgɔ min gɛn ka dugu bila o yɔrɔnin min furanin filɛ nin ye dɛ u fana bɛ taa ka taa musow ka kolon senkɔrɔ buguri u b'o dɔɔnin cɛ walima jiginɛ kɔrɔla buguri ka na ka na nunkɔrɔ bila yen ka saraka da a kan ka bugurijɛ k'a la furabulu in bɔ o fana fifa bugurijɛ in fifa ni buguri dɔ ye k'o fana furan ka bɔ yen aaa n'i ka saraka minɛna o tigi bɛ dugu to yen dɛ n b'o kɔni fila dɔn a la ni ko a ayiwa ɛɛ jalo o tɛmɛnen kɔfɛ laturu kɔnɔ laturuso dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko jigiso n'o ye badara ali ye i bɛ se ka mun d'an ma ale kan ni ko n bɛ fila ɲɛfin ɲɛna badara kan ni maa min tugura i kɔ fiye fiye fiye k'a tɛ fara i la fiye k'a tɛ bɔ i kɔ fiye ni ɲuman tɛ a bɛ ko juguman na aa bunadamadenya ka gɛlɛn dɔw bɛ yen u b'a fɔ karisa n t'i to yen yɛrɛ yɛrɛ fiyewu u b'a fɔ dɛ ni mɔgɔ min y'o f'i ma n'i y'a ladi ka dɛsɛ maa kana baga mɔgɔ ma parce que juguman man ɲi nka ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a yɛrɛ jir'i la k'a y'i jugu yɛrɛ fiye fiye ye k'a t'i ye k'i to yen badara ta dɔrɔn i k'a sɛbɛn i k'a kɛ ka ɲɔgɔn cɛrɔ tigɛ fali golo sanfɛ o ɲɔgɔn cɛrɔ tigɛ yɔrɔ i k'a tigi tɔgɔ sɛbɛn n'i tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn a fɔ i da la dɔrɔn ko karisa karisa den karisa k'i bolo turu golo in camancɛin na fali golo fitinin i ka taa bɛɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ ni sira bɛ ka taa kɔrɔn fɛ i bɛ sira tigɛ ba ni kɛɲɛka i ka golo dabiri yen nɔ i ka bɔgɔ k'a kan ni numankuru ye i k'i kɔ don o tigilamɔgɔ o bɛ ɲina i kɔ

o bɛ kɛ saga golo kan i b'a kɛ ka ɲɔgɔn cɛrɔ tigɛ siɲɛ wolonfila i bɛ saga golo nin sisi k'i kunsigi yɔrɔ dɔ di walima n'i kun kana i bɛ kunsigi sisi k'a kala k'a kɛ daga kɔnɔ ka gele k'a kan kuru saba n'a mɔnna i k'i ko n'a ye yanni i k'o kunsigi bɔ a ka ca la a fɛ ala bɛ jigi tugu ko dɔ ta u bɛ jigi jigi sigi fɛn dɔ ta k'a d'i ma ni ala ta ala ka jɛ n b'o fana dɔw ba dira a la ayiwa ni ko ne ta ayiwa ja an bɛ ji dɔɔni min ka segin ka na kuma so kɔnɔ kɔmi waati caman hali n'a sɔrɔ bi ta in kɛra siriprisi ye donsoba mana na n'a ma na ni dajɛ kaman ye a nana ni donbolo dɔ kɔni ye ba ya karamɔgɔ lasi fɛn ma na bi nka fɛn bɛ fɛn bɛ kunkolo la fɛn bɛ kunkolo la ya san sola k'an daminɛ bi mɔgɔw ka sigidaw tɛ kelen bisimila n'o tɛ yiri bɔra a tun kan ka na nka ala y'a kɛ a ma diya a ma se ka yan sɔrɔ ka yan sɔrɔ su mɛ ni ala ma basi kɛ ni na fiyewu alamisa nata a bɛ sɔrɔ Ya ni diɲɛ jɔn o jɔn kamanagan fɛn o fɛn min b'i la musaka ko la sɔrɔ ko la bisimila n'a diyara ala ye ka diya donsobaw ye ka diya dankun ye aa ya i bɛ dɔ sɔrɔ a garijɛgɛ la bisimila wa nin dɔrɔn tɛ dɛ n'a dira nin alamisa in na bɛɛ k'a sɛbɛn k'a bila ma walahi ne karamɔgɔ de ye ne labila an tatɔ an selen dankun na a ye nin sɛbɛn nin fura nin di ne ma a ko nin tɔgɔ ko gakulu saba ne ko ko gakulu saba ko awɔ ko tobili tɛ kɛ du o du kɔnɔ k'o du tɛ jɔ k'a bɛ ci de wa n'i ko ko tobili bɛ kɛ du kɔnɔ ko sɔrɔ de bɛ yen ko de bɛ ale san mugan ni fila a karamɔgɔ ye nin di a ma k'a k'i du a la k'a tɛ malo bɔn a m'a fɔ kalanden wɛrɛ ye a m'a fɔ den ye fɔlɔ wa dilen filɛ ne ma a ye barika da ka diya ni ala sɔnna o fana bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ ya sɛbɛn dɔ bɛ labɛn na n ye sɔrɔ kɛ n tɛ sɔrɔ kɛ ɔ mɔgɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko fɛn caman o fana ye yaala dɔ nafa ye sɛbɛn ni diɲɛ jɔn o jɔn y'a bila i kun ma wari bila kun bi ma sini ma bila kun o tɛ se ka kɛ danfɛnw bɛ ala bolo a ye ala diya a b'olu niyɔrɔ di u ma a ma diya a niyɔrɔ di u ma u bɛ ala wele ni kan sanuman min ye bɔn o danfɛnw olu minɛnw de bɛ k'a la aa ni mɔgɔ min fana tɛ kungo kɔnɔ o tɛ se k'o gundo fana dɔn sɛbɛn na an b'o bila surprise la o sɛbɛnden kɛmɛ ani tan ni kelen bɛ nalen a baaraw fana ma ban mɛ u bɛ nalen ni ala ma basi kɛ bɛ ye minɛnw na

k'a fɔ ni ala sɔnna ni vingt-deux septembre min filɛ ka na a tɛ kɛ maa si nɛgɛgela ye la anw de ko tɔɔrɔ min b'i kan degun min b'i kan na nin kɛnɛ kan i ka na a furakɛ dɛ i mago bɛ dolo filɛla la o karamɔgɔw na sɔrɔ yen ɛɛ jalo n k'e bɔra sa k'a fɔ ko i bɛna sa fura dɔ di mɔgɔw ma nin kɛnɛ in kan ɔ parce que o de b'i bolo i bɛ fɛn min dɔn n'i y'o dilan mɔgɔw b'a fɔ tare ta siga t'o la o mɛ ni n ko k'a bɛɛ bɛ n bolo an t'a fɔ o ye nkalontigɛ mɛ mɔgɔ b'a ko fili yɔrɔ dɔɔni b'a la mɔgɔ ma dafa mɔgɔ ma dafa siga t'o la ala k'a nɔgɔya an ye o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ koyita bɛ yan karamɔgɔ ninnu konatɛ bɛ yan karamɔgɔ hayidara bɛ yan u bɛ kɛnɛ nin yɔrɔ ye a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ a barika n ci bila ka taa a ye ale sɔrɔ a ni ala sɔnna a bɛ a diyara n' samakɛ i ni su kɔrɔ baasi t'i la aa i kumakan ka kɛnɛ bi kosɛbɛ eh, o diyagosa ye o bɔnko o ye sanga ni waati bɛɛ e bɛ bɔnko wele mun na ayi a faamuna o hmm, samakɛ mhm. n b'i fo n bɛ arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaaw fo ka kanubaaw fo mali kɔnɔ mali kɔkan mhm. an ka karamɔgɔ belebele ninnu n b'u bɛɛ lajɛlen fo mhm. an karamɔgɔ jalo an ka foli b'a ye k'a n'a ka kalanden fo mm, ka karamɔgɔ konatɛ fo an ka foli bɛ lasi ye an bɛ sirifikɛ fo ka sangare fo ka tarawele fo eh, ba an ma ɲina a kɔ an b'a fo dan tɛ foli min na karamɔgɔ zu a ka foli bɛ yan k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo i y'a ye samakɛ i ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen folilen don dakurunɲɛ kelen u ka kalandennin fɛ mm. an'u ka furakarila n'u ka balantala soba ni koyita mm. ala ka hɛrɛ k'a ye kɛnɛ ye ala ka wuli hɛrɛ la i y'a ye samakɛ i ye nin cun kan mm-hmm. nin cun i kan dɛ nin cunna n kan kosɛbɛ ala k'an bɛɛ saba eh, bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ sigilen tɛ de o ye tiɲɛ ye i ye fɛɛrɛba de kɛ an na su in na ayiwa eh, karamɔgɔ koyita an tɛna bi ta in si janya mm-hmm. komi su in na i nana fɛn dɔ d'an ma arajo la mhm. sini mɔgɔ minnu bɛna sini sɔgɔma olu ka se ka nin sɔrɔ mhm. ɔ an dun b'a dɔn e nana fɛn min d'an ma su in na mhm. an tɛ sɔn e ka taa cogo si k'a sɔrɔ i m'i da don a la k'a walawala an ye parce que kariti bɔlen don kaban vingt-deux kariti bɔlen don mhm. mɔgɔw girinnen don kariti nɔfɛ mhm. ɔ nin fɛn min bɛ e bolo nin mhm. a ka d'an ye ka walawalali k'a la kosɛbɛ sini mɔgɔw ka na o nɔfɛ samakɛ n b'i fo dan tɛ foli min na ala ka hɛrɛ k'an ye yaya samakɛ an dabɔra o yɛrɛ de kama parce que waati dɔ de surunyana n'o ye vingt-deux septembre ye ala k'a jira ni silamɛ bɛɛ la an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw ala ka barika don u la samakɛ koyita nana ne ni fɛn de o kama i ɲɛ t'a la ɲamakuji n'i ye nin min i bɛn'a dɔn k'a fɔ ɲamakuji tɛ yaya samakɛ koyita nana ni fɛn min ye samakɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kariti wari sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka bugunen fara ɲɔgɔn kan ne b'a fɛ i ka na nin ta ɲamakuji tɛ nin ye samakɛ samakɛ n'i dalen t'a la k'a fɔ ko juguya ye tiɲɛ ye e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko juguya b'i kan i t'a dɔn k'a fɔ ko wari bɛ sɔrɔ cogo min na n b'a fɛ i ka na nin ta i k'a essayer i k'a lajɛ ni kariti wari bɛ sɔrɔ o bɛ ye n'a tɛ sɔrɔ o na dɔn o samakɛ bɛ dɔn dɛ siga t'a la n'i ye nin ta samakɛ koko kelen de don n'i y'a ko sabanan in bɛ dafa cogo di a bɛ dafa ni munni dɔrɔn de ye a ko siɲɛ kelen pewu cɛ fara muso kan o kɔfɛ muso b'a mun ka tile saba dafa o y'ale ta dafalen naani na cɛ bɛ tile fila fara a ta kan o y'a ta dafalen saba la samakɛ n'i y'a kɛ ɔ ni wari bɛ sɔrɔ ka kariti wari ta walima ni fɛn tɛ sɔrɔ samakɛ o jaabi bɛna k'i bolo i da t'i dimi i bɛ don arajo la nin k'a fɔ samakɛ hali ne natɔ ye su in na ne yɛrɛ ye nin kɛ wa ni mɔgɔ min y'a kɛ depuis i ka koko fɔlɔ don su samakɛ i bɛn'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ ye tiɲɛ ye ne nana n'a ye o de kama k'a kɛ surprise ye ka n'a di mɔgɔ ma mun kosɔn u bɛ se k'u ka musakaw sɔrɔ k'a sababu kɛ ko yɛrɛ n'a wagati ye samakɛ ala ka ni saba ala ka barika don an ka kɛ fɔ fo dan tɛ foli min na karamɔgɔ koyita yanni n ka bɔ kuma la nasi min filɛ nin ye an bolo yan a bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ ɲɛgɛn ta samakɛ a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ tiɲɛ de don tiɲɛ de don a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ samakɛ ne ye nin dilan samake ni daga n'i y'a don a bɛ kalo kelen ani tile tan ani kelen de kɛ samake a dafara kunun de ye o de kosɔn ne fana y'a lawuila kama a dafara ka kɛɲɛ ni waati min ye waati yɛrɛ n'a ko cogoya la ne y'a ko ɲɛ min y'a la n tɛ fɛ ka n balimaw to sɛgɛn na fiyewu n tɛ fɛ ka n balimaw to degun jugu la n tɛ fɛ k'u to gɛlɛyajugu kɔnɔ mun kosɔn ka se k'a d'u ma u yɛrɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Ayiwa nin diyara n ye samake sibiridon wula fɛ ko i e ni sanga de bɛ ni ala ka jɛ sa la labɛn dɔw sa labɛn sabatilen don i bolo se ka taa lafiye samake n'i ye ne yɛrɛ ye dɔrɔn a fɔ k'i ye labɛn ye o de kosɔn ko dɔnniba ale n'a ta de bɛ yaala kunkolo kɔnɔ mais est-ce que an tɛ layidu di kɔdimitɔ dɔw ma layidu minnu mana yan sɔrɔ sibiridon wula fɛ samake n'i ye yan sɔrɔ ni kɔdimi tɛ taa so n' sɔnna kɔdimi bɛ mɔgɔ min na n'i y'a sɔrɔ fiye n'a tɛ taa so fiyewu ni ala ka jɛ a diyara n ye samake koyita an b'a an b'i fo kosɛbɛ ala sɔnna insha Allah ala ka waati wɛrɛ jira an na rabi samake karamɔgɔ jalo kɔfɛ eh, surprise bɛ an bolo bi kosɛbɛ ka da kan karamɔgɔ eh, nun konate ale b'an bolo karamɔgɔ koyita ale fana bɛ kɛnɛ kan yan ni ala sɔnna karamɔgɔ ayidara o fana bɛ kɛnɛ kan yan hali n'a y'a sɔrɔ u tɛmɛntɔ tun don ci mɛɛnta tɛ nka u tɛna se ka n'u jɔ ka i kɔ don k'a sɔrɔ u ma foli ani donbolo kɛ eh, an kanubaw ani an teriw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an bɛ le 22 septembre an b'o labɛn na turabu kɛnɛ anniversaire k'a labɛn ni ala sɔnna maliden caman u n'a fɔ ɲinan ko tare tare parce que kow ka ca ɔɔ kow ka ca dɛ ayiwa n'u b'an bolo Karamɔgɔ konatɛ saba baasi si t'i la kɔni ala ka wele min na an bɛ kɛnɛ lamɛnbaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka an faw fo k'an baw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔ kɛnɛya kanu ni lasi kulubali an k'an ma yan sɔrɔ bi ko fari jɔlen tɛ kosɛbɛ an bɛ ni waati in na sɛgɛn de bɛ kɛ ɔ ala ka n'an sara ni hɛrɛ min jalo ale de nana bi an ka foli bɛ jalo yɛrɛ kosɛbɛ ka koyita fo k'a barika da ka ayidara fo ani u nɔfɛ maa bɛɛ lajɛlen ayidara n'a ka fatɔkɛ magasa ka bɛɛ lajɛlen fo ya ka jo fo ka bagayogo fo ya dawu numéro di a mana su in na n'a sera a bɛ woro sara sangare fana b'o woro sara ya karamɔgɔsi don n'an ɲɛ dara maa ma kan ya i bɛ fɛn sara o ka jugu dɛ Ya ɛɛ non mais ya o tɛ se k'anw bila anw bɔ nin nɛnɛ in na ka sɔrɔ k'u da yen o. A cɛkɔrɔbatɔ. Ee wala an cɛkɔrɔbatɔ. A ti ɲa dɛ. Ya k'an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ɔ tuma na bisimila. Ayiwa ɛɛ nu mhm. an bɛ 22 septembre labɛnni na. Awɔ. Ni Ala sɔnna san o san. Inchallahu. An bɛ kɛnɛ in sigi. ka da fɛn caman kan ka jira k'a fɔ laturu ye fɛn min ye mɔgɔw k'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don n'i ye sinsin a kan a bɛ kuraji de di mɔgɔ ma i ka baara kɛ dɔnni yɛrɛ tɛ sɔrɔ n'i m'i cɛ siri o kuma t'a la ɔ k'a fɔ maa dɔ nana k'a ni dɔnni nalen filɛ nin o b'a ka bamanan na ayi o man ca dɛ o tɛ i mana maa ma yalala ɔ ko bɛ k'i yɛrɛ bala la a bɛ k'i cɛ siri o b'a sɔrɔ a bɛ k'i cɛ siri k'i cɛ siri ayiwa su in na e tɛ se ka na ka sigi ka sɔrɔ don bolo an yɛrɛ filɛ yan n'i kɔni ɲɛ dara an kan a fɔ dɔrɔn fɛn dɔ b'an bolo ɛɛ koyita ka dugawu don ka kan ka kɛ koyita ye bi dɛ dugawu don kɔni ka tila ka dugawu don kɛ nafolo dibaw ye awɔ n'i bɔra sen fila fɛn na ka taa sen naani ma fɛn kɔnɔ n ko bi ne yɛrɛ n b'o de f'i ɲɛna n ko nisɔndiya yɛrɛ dan si t'o la bi aa bi ma ayi ne yɛrɛ kun natɔ la bi a Ah. kun ma diya dɛ mɛ kabini koyita yɛrɛ ye tile dantigɛ Unhun. ko mobili dira a ma Aha. aa ya o bonyana hakili ma bi Eh, bi ma mɛ ko man bon ala bolo a ko man bon ala bolo dɛ ko man bon ala bolo jɔn k'i sabali kuwa mɛ an bɛ ala fo k'a barikada karamɔgɔkɛ ni moto poussé han aa aa ni kɔdimi fura yɛrɛ tun tɛ koyita bolo a ka moto in poussé ka go dɛ pati pati pati nka nin y'a ɲin bɔlen moto poussé ɛɛ ya ala k'a n'a a sara ni hɛrɛ ye Amin, ka Ala- dibagaw bɛɛ lajɛlen sara ami ami ami ka arajo sigida kun ka lamɛnbaa kɛ ko n y'o de fɔ ya n ko k'u cɛsiri ko cɛsiri parce que dɔnniw bi mɛ ya n- ni k'a da kɛ ninnu ye n'i kanu ne nin fɛn ye k'a ta k'a d'i ma o kɛra dutɛrɛn ye o o kɛra mɔbili de ye o ya i ka juru de bɛ karamɔgɔkɛ la sa fo ka t'i sa fo ka t'i sa ni min ma se kɛ k'o de ma se ka de ma se ka kɛ ɲɔ tɛ n'i y'a ye su o su an min na a bɛɛ tɛ wariko ye o y'a kanu ye fɛn fɛ o ma ju fana ju o kama su in na vingt-deux septembre yɛrɛ la hali a ma caya mɛ ya ne yɛrɛ ye min ta n ŋaniya la ka n'a ye su in na bisimila a sigilen filɛ yan ya kuma man ɲi mɛ ne nin ne yɛrɛ ye min ŋaniya nin di kariti tigiw ma ne yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ de y'o ŋaniya a di kariti tigiw ma eh, ni maa min ye kariti ta ka dɔ d'o ma ni mɔgɔ min ye kariti ta a d'o ma kariti den kelen n'a y'a ta a d'o ma Pwe, pwe, pwe, pwe. Eh, a fɔlɔ parce que n'i y'a ta n'a ka di kɔgɔ kelen da o ma kuwa walayi Ya n'i y'a ko n'i y'a ko siri o siri n'o de b'e la n'a ma wuli n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ a f'o ma ko tu diɲɛ siri o siri N'i ye Allah. n'a a kɛra diɲɛ siri o siri ye Allah mɔgɔ den y'i akbar. sabari i siri i siri o jinɛ den y'i i siri o a kɛra subaga dabali de ye o Ya n'i y'a ta a kɛra pep a barika i ye kuma in faamu siri mana kɛ diɲɛ cogo o cogo la Ya n'i y'a ta a kɛra pep tiɲɛ i ye kuma in faamu n y'a faamu ni a ka di e yɛrɛ ye sisan sisan ni kɛnkɔnɔ de b'i kɔnɔ dɔɔnin bɔ datugulan la i k'a k'i da kɔnɔ n'i m'a fɔɔnɔ yan sisan ne tɛ taa so bilen i y'a faamu a filɛ nin ye yan ne nana n'o ye su in na bon Ya vingt-deux septembre mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera k'i sen se kɛnɛ in kan yen su ne b'o layidu fana d'i ma mɔgɔ o mɔgɔ n'e de sera k'i yɛrɛ se yen min ko ne muso taalen don a bolilen don ka taa n donna karamɔgɔ kan n donna mori kan n donna somaw kan walima min ko ne cɛ ye n furu sa ne de b'an ka so n ka gan ne don n t'a dɔn bɛ segin n b'a fɛ ka segin denw de kɔrɔ i y'a ye kuma in faamu n y'a faamu ko ne mago b'o o mɔgɔ dama dɔ la minnu bɛ se ka n'u tɔgɔ di e Ya ma nka bamanankan in lamɛn ne tulo b'a la. ne mago b'o mɔgɔ dama dɔ la minnu bɛ se ka n'u tɔgɔ di e Ya ma n'u y'u tɔgɔ do- tɔgɔ di e Ya ma vingt-deux septembre in ka tɛmɛ u muso ma yɛlɛma u fɛ yen Ya u ka na ne yɛrɛ bɛ muso ɲini ka d'i ma ni cɛ de y'a kɛ n bɛ muso d'i ma ni muso y'a kɛ n bɛ cɛ d'i ma ni min ta b'i gosi i ka kun k'o labila kuma in faamuna a faamuna voilà donc ni min ko ni mago b'a la mm. a ka n'a tɔgɔ di e Ya ma Ya tɔgɔ ninnu ka s'an ma bisimila ni ala ka diɲɛ ye an fana bɛ jɔ o layidu kɔrɔ malidenw yɛrɛw kama mm. ani jamana in yɛrɛ kama Ɛɛ karamɔgɔ i bɔra ka min d'an ma nin yali tana ko b'a la wa yan ko ɲɛgɛn ko ni ɲɛgɛn y'a tana ye dɛ ɲɛgɛn y'a tana ye dɛ parce que jiri b'a la nka a bɛ sɛbɛn ni kuranɛ ayaw de ye kuranɛ aya kuranɛ aya hakɛ min b'a la ala dɔrɔn de b'a si dɔn ɔ bɔn donc a fɔ de ko ye ko a bɛ ko nin di ko ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ i ye kuma in faamu y'a faamu wala a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ bɔn epi fana ko hali mɔgɔ min ni a b'a min a ka jeli minɛ a ka sɔrɔ i ka sani fɔlɔ muso de ko don dɛ a ka sɔrɔ i ka sani sɔrɔ ka san bisimila kuma in faamu n'i ka sani n'i man sani hali nana nasi ta a fɔ a ye k'a di mɔgɔ dɔ ma a k'a di i ka mɔgɔ dɔ ma o ka taa a mara i ɲɛ n'i saniyara i bɛ sɔrɔ k'a ta kuma in faamu na wala ni min y'a kɛ ala ka barika don a la min na bi a diyara ye ala sɔnna an bɛ yɛrɛ fɔ ayiwa ni tun y'an karamɔgɔ n'u ye an b'a fo kosɛbɛ ni ala sɔnna su in na an y'o de fɔ n ko ni karamɔgɔbaw b'an bolo yan ɛɛ sanji an ka foli b'i ye sanji n'u ko k'i fo aa ko k'i fo kosɛbɛ a faamuya ko sanji minɛ don sanji k'i minɛlen don ko musa tun fɛn min kasa ka bon kosɛbɛ n'i bɛ taa gala sigiyɔrɔ la n'i ye fɛn dun fɛn min kasa ka bon kosɛbɛ i kasa bɛ da sogo kan depuis yɔrɔ jan donc n'o bɔra a la sisan n'i bɛ na ka na ka na sigi n'i nana ka na surunya gala la i tɛmɛtɔ i bɛ tu yiri furabulu min na yiri furabulu ma bɔ yiri furabulu la dɛ n'i tura a la n'a yiribolo bɛ lamaga i b'o tigɛ i b'a fɔ su fereke tile fereke sogo fereke sogodennin fereke sen naani fereke k'a kun ci k'a da fara ka dɔ tobi ni dɔ naji ye unhun, i bɛ fura nin minɛ i b'a tɔnɔmi k'a tɔnɔmi ka a gabakurun d'a kun kan ka kɛ ka gabakurun wɛrɛ meleke ka dɔ in eh, gabakurun kɔrɔta ka a d'a kun dɔ in kan n m'a dɔn n'a bɛ faamuya a faamu donc n'i ye nin gabakurun da nin kan n'i y'a kɛ ka gabakurun meleke a gabakurun nin kun kɔrɔta i ka nin d'a kan tiɲɛ n'i y'i sigi o kan ɲɛ bɛ fɛn o fɛn min kun n'o nana o kɛ man di k'i ye fanfɛla lajɛ hali n'a y'i lajɛ a kɛ man di k'i ye o cɛ dansɔgɔ a ni ko ba anba ayiwa ɛɛ jalo an bɛ taa ɲɛfɛ D'accord. ka d'a kan ne ka mɛn tuguni an bɛ fayida kelen ɲini k'a di maa min muso taara ma walima muso min cɛ ye a labila walima i muso labila an bɛ fayida kelen ɲini k'a di u ma ɔ minnu muso taara cɛw ka kan ka mun de kɛ walima muso minnu cɛ ye u lamaloya u ka kan ka mun de kɛ aa sisan I da sera kuma ma ɛɛ karamɔgɔ Burama ka kuma i da sera jiri ma sisan ɛɛ ne b'o fayida min dɔn yan ne yɛrɛ tana de y'o ye n'o ye wɔlɔ ye ne ye wɔlɔ tana de ye aa wɔlɔ kelen kelen wɔlɔ kelen kelen de bɛɛ ko ko min sogo ka di nka ne m'a diya dɔn dɛ wɔlɔ yɛrɛ tɛ boli ne ɲɛ dɔn I y'a ye, i bɛ wɔlɔ 2 de fara ɲɔgɔn kan, unhun, kungo wɔlɔ ani so wɔlɔ, unhun, ni 2 bɛɛ yɛrɛ ye kungo ta ye sa kɛ, unhun, parce que jiri wɔlɔ, unhun, i b'o bulu de bɔ, i bɛ soli i bɛ taa jiri wɔlɔ bulu bɔ, unhun, ɛɛ n'a y'a sɔrɔ wɔlɔ wulilen don, unhun, i bɛ Wɔlɔ nimanin i b'o faga i ye mugu c'a la u y'a sɔrɔ cogo o cogo i bɛna na i bɛna fila baro n karamɔgɔ ye kala la cogo min na ko da tɛ sankolo la da tɛ dugukolo la jibirila bɛ jigin ka na ka na kiraw ladɔnya da min fɛ o da kelen ka dayɛlɛ ne furumuso ka na walima ne cɛ ka na n ma ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ya ne m'a kɛ dɛ parce que ne tɛ se ka maga wɔlɔ la a dira ne ma ka kalaya kan k'a di minnu ma aw kɔni mago ɲɛ mais ne tana don ne tɛ se ka maga a la ne ma deli ka wɔlɔ faga ne mana wɔlɔ su y'i bolo ne ɲɛ fila bɛ n dimi jɔn kelen bɛ da ye kaburu kɔnɔ da tɛ sankolo la da tɛ dugukolo la jibirila ko bɛ jigin da min fɛ ka na kiraw ladɔnniya o da kelen ka dayɛlɛ ne furucɛ ka na walima ne furumuso ka na n'i y'a kɛ t'a la aa ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ t'a la ka se dɔgɔkun ma ka se tile bi naani ma a ye da ɲuman bɛ don a ko la wa ko bɛ ɲa fɛnɛ a kɔni kɛra k'a di mɔgɔ o mɔgɔ ma a ma labɛn ɲɛna n ko de b'a kibaru mɛn k'a fɔ karamɔgɔ n mago ɲɛna ɔ n bɛ min dɔn o y'o ye danso ko ayiwa karamɔgɔ jalo danso foli tun b'i bolo sun an ka bi in ko cɛ ya an b'i yɛrɛ fo karamɔgɔ sanuma fɛn o fɛn min bɔra yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'a ka kan ɛɛ an bɛ gɛsɛ kelen kɛ ka kɛnɛ nin kuncɛ karamɔgɔkɛ da sera toro min ma ko sutoro suto ni maa min sera ka sutoro gɛsɛ nin fitinin ɲini ka suma i bolo fitinin laban ma i b'a tigɛ bisimila i b'a fɔ gɛsɛ kun na ko tu bisimilayi i bɛna taa jamakulu min na o i bɛna taa du min kɔnɔ o i bɛna taa jamalajɛ min na i b'a fɔ ko olu bɛɛ bugu kunnankolon nin dugu in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bugu kunnankolon ka ne karisa kɛ tufa ye ka ne sigi u kunna ne ko ala ne ko a kira bugu tufantan kɔni ya o tɛ bugu ye bilen n'i y'o fɔ a kɛra kumalajɛ o a kɛra tɔnsigi o a kɛra fɛn o fɛn n'i ye kumakan min fɔ bɛɛ lajɛlen b'a labato an b'o di lamɛnbagaw ni kanubagaw ma bisimila k'u bɛɛ lajɛlen fo donso den n'a ba mali kɔnɔ mali kɔkan donsoya dan tɛ yɔrɔ kelen donsoya ye universel ye ka minɛ liberiya ma ka taa seraleyɔni Mali ganbi nizɛri nizeriya donso bɛ fan bɛɛ bɛ donso bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ don dankun na ala ka kalaw mɛn sanfɛ ala ka donsoya jidi ala ka yiriwa ala ka donso kɔrɔw bɛɛ lajɛlen minnu bolo tɛ marifa kalaman kan ala k'u bɛɛ mɛn an kɛrɛfɛ k'an ladi donso kamalen minnu bɛ ŋaɲan kɔnɔ k'u kisi kungo tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u kisi kungo fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka aw yɛrɛ mɛn aw ka baara la ni aw sababu tɛ donso dɔw bɛ so kɔnɔ donsoya ka di dɔ ye kungo kɔnɔ taga la ale taara a bɛna fɛn sɔrɔ cogo min nka a b'a sɔrɔ aw sababu la ala an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛnbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna a ma a tɛna dan nin ma donso furaw bɛ yen u bɛ tila k'a labɔ ni mɔgɔ min mɔgɔ mana k'a la ɔɔ ni ala ma basi kɛ émission wɛrɛ e y'a e yɛrɛ garijɛgɛ bɛ don hɔrɔnmuso kelen na o bɛ ta ka di i ma e kule o kule ko mandiya e sigi o sigi ko mandiya ɔ hɔrɔnmuso kelen n'a bɛnnen bɛ ɔ n'i bɛna siɲɛ wɛrɛ ni ala y'o jirara k'o fara si kan o bɛna sama e ma ni min kɛra mandiya ko la e bɛn'o dɔn ni ala taara ka jɛn n'a ye n bɛ bɔ kuma la ye sala dajɛ